wina afune asafune koma ine ndikulonjeza kuti ndizapitiriza kuwalankhulira malawi chifukwatu ntchito yanga yotumikira malawi ine sinditumikira wandale ndimatumikira a Malawi osauka ndipo ngakhale olo mawu anga otuluka mkamwa mwanga amachita kuoneka kapena kumveka kwa inuyo a Malawi kuti ameneyi ndiye wotitumikirayo osakhala zija zimene zimachita kumveka kuti munthu uyutu mmene akulankhulira andale amtuma kuti awalankhulire ndi cholinga kuti akwirire machimo ake Koditu umphawitu ndi woopsa kwambiri. Anthu ena amasanduka nawo umphawi uchisiru ndi cholinga kuti apeze ndalama za lero adyere, kusauka kukawapana nde amangolankhula ndi mbwerera zomwe, kumachita kuyiona statement kuti omenyeratu ufulu uyu wa fake uyu akunenatu izi ncholinga kuti asangalase mabwana ncholinga kuti asamumange koma inetu nkhani yomangidwa sindimaopa ine ndimangoyima pa chilungamo ndipo ndizapitiriza kuyima pa chilungamo. chifukwa inu mukamapanga ma plan anu monga mmene mukupangiramo a Malawi Police makamaka inu a mtakataka a feki ati mukukonzekera plan yokuti muthane ndi Boni Kalindo mukampange chipongwe malo ena muzamuyitane Boni Kalindoyo ndikukampanga chipongwe malo ena mutamuyimbira mafoni kumunamiza zomunamizanamiza inetu ndine woopserapo kwambiri moti meeting yanu imene mmakonza azana wiki yatha mpaka na zulo zimene mukukonzekera kuti mundiyitane ine mukandipange chipongwe malo ena zimene zija ndaziziwa kale chifukwa ku state house iko ndiye kuliso anthu amene amandiuza zinthu ku area 30 ko ndiye kuliso apolisi amene amandiuza zinthu motero kuti mukungowononga nthawi yanu tazingodyani ndalama zimene mukudyazo tazingowonongani ah, madata anuwo komanso tazingolandirani kapena kupitiriza mishoni yanu yomunamiza purezidenti anu wophwekayo koma zokuti mungandikwanise ineyo ah! mukunama kwambiri ine ndine dc mwana wowopsa kwambiri ndipo wina akapusa azapita nane wina akapusa ine sinditengera kuti ati uyu ndi wa army uyu ndi wa polisi uyu ndi pulofeti, uyu ndi ndani, ine ndimangokhazula, kukhazula basi, motero kuti ka plan kanu kamene mukuka- mukukapanga ku Area 30 kuti muthane ndi Bon Kalindo kuzera pomuyimbira mafoni mundichite clop pa foni ndikumakhala kuti ndinu ngati kuchita pretend ngati inu ndinu achibale kapena mukundikonda mufuna mudzandipase zondipasapasa Ine sindimasusukatu, zimene Mulungu anandipasa zimandikwanira and if it is that is your plot you are only wasting time and am warning you warning you to stop that madness chifukwa wina iwe uzapita ndithu uzapita ndithu chifukwa ine ndine Bon Kalindo the DC purezidenti wa anthu osauka oyamba kuno ku malawi komanso purezidenti wa malawi first gulu limene lili ndi akaswiri omenyera ufulu a genuine osakhala a feki amene achoka mayiko ena kubwera kuno chifukwa cha umphawi utawapana ndipo afikira kupempha afikira kumalankhula ma statement okuti ati azioneka ngati iwo ni madolo pa Malawi pano koma nthawi zina uchisiru uchisiru siwabwino ayi uchisiru kapena umphawi umasandusa munthu kukhala amene anali ochenjera ooneka wanzeru ndikukhala chisiru ndalama ndi ndale mm, ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri choncho amalawi khulupirirani ziwani kuti ife an- a- abale anu kapena ana anu amene tili pa ground tizakhalapo ndipo sitiopa tizapitiriza kukuyimirirani mosaopa wina aliyense ndipo tizayima pa chilungamo ngati malawi first ku ministry of health kuchitika bomba posachedwa pompano limene liti lipangise kunena kuti katemera wa Covid achite expire chifukwa onse ogwira ntchito za umoyo akukana kuti akapereke katemera kwa anthu wa Covid chifukwa chokuti anthu akumeneko akuluakulu anaba ndalama za Covid ma allowance awo kuyambira chaka chatha pakana kuzafika pano. Choncho malinga ndi ma cases a covid amene achita resurface analamulidwa kuti ayambirenso kampeni imeneyi yokuti anthu alandire katemera koma up to now sanachite roll out chifukwa chokunena kuti akuluakulu akumeneko ku Ministry of Health ko anaba ndalama za ma HSA onse. Choncho nawonso amenyetsa nkhwangwa pamwala kuti sangapite kukagwira ntchito imeneyi pokhapokhapo alandire malipiro awo. Zikanakhala kuti tinali ndi bungwe lakalekale lija la acb, tikunena panowo a acb yo atamanga kale anthu kuja kumachedwa ku ministry of health koma sangamange anthu chifukwa chonena kuti nawonso acb yo ndi yokuba ndiye kodi okuba ndi okuba angagwirane okuba ndi okuba angamangane sangamangane izi ndi zina mwa zinsinsi zimene ife timaulula ndi zinanso zimene zikupangisa kuti anthu ena azisowa mtendere osamagona chifukwa cha bon kalindo chifukwa ngati kulitu activist amene wazunguza amene boma sili kumugonera tulo amene makadeti ena otumidwa ndi mcp sakugona tulo maploti apangaso apangaso ndiye ndi chinoti chipangolini chizapitirira kuulula zobisikazo motero kuti Tinene pano kunena kuti nakonso ku ministry of trade kwavuta chifukwa tikunena pano anthu sakusatira ndondomeko ya malonda amwenye anapangana anali ni meeting yawo last week ndipo apangana kunena kuti mafuta onse ophikira aakweze oti umboni wake ndi umene a inu amene mmapanga mabizinesi opanga mafuta mukhoza kundivomereza kuti pamene mwapita dzulo kuti mukagule mafuta mafuta onse amene amachokera ku mozambiki ma 20 liters ma 1 liters ma 5 liters aja onse aja a quick oil aja onse onse akwerakwera koma osakhalatu kuti kapena kogulako ndiye kuti kwakwezedwa ayi kapena kuti misonkho yakwera ayi koma amwenye angopangana ataona kuti dziko la malawi ndi lophweka kwambiri lilibe malamulo ochita control uh, iwo kapena kuchita control business lilibe malamulo okhwima apangana kunena kuti akweze mafuta motero kuti iwe nzanga osauka uvale zilimbe amene ukufuna kuti uzidya za chwayi-chwayi, uvale zilimbe chifukwa amwenye amene ndalama ndi yawo ziko ndi lathu agwirizana kuti akweze mafuta. Motero kuti mukawaona mafuta m'madera osiyana-siyana atakwera, nkhani ndi yonena kuti amwenye amene amaderera boma, amene akuona kuti boma ili ndi lophweka, boma ilili lilibe mano kuti akhoza kuwaluma, akweza mafuta awo. Ndi zikotu limene usogoleri wa ifeyo kapena asogoleri athu amene tili nawo ndi odabwisa kwambiri kuti kodi ukamakhala umazifunsa kuti kodi amene wawa anabwera kuzatani chifukwa usogoleri wathu ukuoneka kuti sukuziwa china chilichonse ndi utsogoleri wa Meetrae monga m'mene tinanenera. Utsogoleri umene ulibe masomphenya unangolunjika kwambiri pa kuba ndipo akupitiriza kuba, akubabe mpakana lero. Motero kuti a Malawi amene mumayembekezera zabwino kuti dziko lanu likhoza kukupatsani zinthu zabwino kapena kukuchitirani create environment yokuti mukhale mu dziko lanu mwa ufulu kumbali ya ma business ndi zina ndi zina muiwale chifukwa pakali panopa aliyense akupanga zimene iyeyo akufuna zinthu zasokonekera m'Malawi muno monga mmene takhala tikunenera china chilichonse ndi chosokonekera chifukwa cha usogoleri wathu umene ulibe masomphenya tikamanena izi ena amaona ngati ifeyo kapena ine ndine olongolola kwambiri koma ine ndimangowayimirira Amalawiwo pa chilungamo chifukwa ngati pali chinthu chimene ndimachikonda ndikumuuza munthu chilungamo ndipo zili kwa iyeyo achinyozere yekha koma pamawa chikamadzachitika adzandikumbukire. Mwachitsanzo ndakhala ndikumanena za Tonse Alliance kunena kuti alliance imeneyi ndi ya fake, alliance iyi anthu akunamizanapo ndipo ngati asakunamizana Chilima ndi Chakwera ndiye kuti aah chabwinocho ine sindikuchionapo. Ngati winayo akumbapitira kokoko chilungamo ndiye kuti nzacheyo akumubwatika nalo bodza koma alliance imeneyi Amalawi musaikhulupirire ndiye mwaonatu zimene yatulusa nyuzipepala ya lero kunena kuti u alliance uja 2025 siukhalako uthera cha mu disembala wa 2024 aliyense ayenda wakwawo nkwawo akaone zimene ati akapange Dziko ili la Malawi ndi dziko lotembereredwa kwambiri chifukwa ngati tinali ndi zipani kapena kunabwera period imene anthu anakhulupirira andale ndiye ndi ya Tonse Alliance koma chikhulupiriro chonse chimene Amalawi anachiika kwa anthu awawa kuti akonza dziko chinatha. Ndipo ndikufuna ndikuchiteni encourage inu a Malawi kunena kuti nthawi yakwana tsopano yokuti musakesake mtsogoleri wina okuti azakuomboleni muno m'Malawi. Chifukwa ndikutha kuona a Malawi ambiri ali okwiya, a Malawi ambiri akunyanyala zisankho, kuzakhala a lot of voter apathy. Komano kusapita kukavota ndi mistake yaikulu imene muzapange a Malawi. Ndikuziwa kuti mwapsa mtima inde koma ngati pali mistake imene inu muzapange ndi yosapita kukavota chifukwa muzapangisa izi zizonyasa izi kuti zizabwerereso m'boma. Ndikupempheni chonde chonde nthawi ino ikhale ya soul searching musakesake atsogoleri okuti alowe m'malo mwa awawa chifukwa awa a Tonse Alliance wa amene ankaoneka ngati angelo nthawi imene ija akhumudwitsa mtundu wa Amalawi, aphetsa Amalawi ochuluka. Si nthawinso yokuti wina wake akavotere ngakhale ku polisi konko kumene anthu ena akupangako mapuloti kuti athane ndi boni kalindoko anthu ache akuvutika kwambiri ku army anthu akuvutika kwambiri kuja kumatchedwa ku chipatala ministry of health kukubedwako anthu akuvutika kwambiri manesi ku ministry of education maziphunzitsi ndiye nyanyi ana asukulu palibe zija zokuti ati kunjoya kuti tikuphunzira sukulu zonse zinapita zinatha palibepo chabwino m'malawi munomo ngati chabwino chilipo ndiye kuti akuchiona ndi wandale andaletu ndi anthu ochenjera kutereko pakali panopo muona mukamamuyimbira wandale foni samachedwa kuyankha koma pakati apo akangokuyang'ana ino ndi nthawi tsopano yokuti inuyo amalawi mutakate ndipo ine ndikupempheni nonse kaya ndinu magavanala kaya ndinu ma adirekta a amayi kaya ndinu adirekta a youth ndi achinyamata nthawi yanu yokuti mudye ndalama za andale ndi inoyo pempheranitu ndipo akakupasani zinthu zolandirani koma 2025 mukaone omuvotera chifukwa izizi ndiye mm, Uhmm ndi mazi enieni amene tinkawadikilira aja kuti azaombola ziko aja ankachita promise kuti kuno kuzatukuka aja onse mitu yawo yalowa mumphika okuba makobili mitu yawo yalowa mumphika ya nyama akudya pakali panopa alibe nawe iwewe ntchito ndipo munthu wandale siwabwino kumukhulupilira Kumukhulupirira Wandale ndiye kuti iweyo uzadyesa ana ako michenga. Ino ndi nthawi yokuti mutakate muwamenyere kampeni koma mukuziwa kunena kuti mukungofuna kuwadyera chifukwa anthu andale amakuwuzani kuti ali nanu limozi tikulira nanu limozi koma iyeyo akamachoka pamenepo akhala kuti wakwera vx, wakwera prado, wakwera fortuner iwe ukuyendabe wapansi. akanakhala kuti andale amaganizira anthu awo bwenzi pano ma regional governor ma constituency governor nonse mukulandira ma 1 million 1 million 1 million enanu mutalemera pano ma business anu mukupanga koma amangofuna muzikhalabe anthu opempha kuchita create umphawi wadaladala Andaletu asiyana ndi anthu ena amene amapereka zinthu zawo kuwapasa anthu osauka ndi mtima onse. Ndimati mwapaderadera ndiathokoze a Bushiri ndi mayi a kunyumba kwawo pomuthandiza mwana wa ku Salima uja. Akanakhala andale ena bwezi pano atapangisa msonkhano mwana uja atakamuika pa msonkhano ndikuona zonse zimene amugulira zija. Komatu inu mwamutenga mwana uja kukamupitisa kunyumba kwanu. Andale ena sakwanisa kumutenga munthu kumupitisa kunyumba kwawo chifukwa chosamba mankhwala, chifukwa cha kukhwima, chifukwa chokuti munthuyo akawaonerera chuma chawo chimene ali nacho. Koma inu a Bushiri mwawatenga anthu osauka amene analibe sapato, analibe zovala, anthu amene amatulusa fungo ndikulowa nawo kunyumba kwanu. ndikudya nawo limodzi pa tebulo. Iii, ine munthu akamanena kuti iwe ndi wa satanic ndimadana naye kwambiri. Kodi iyeyo amene amanena kuti Bushiri ndi wa satanic, chabwino iyeyo popeza si wa satanic, osathandiza anthu bwanji? Osathandiza anthu bwa? inuyo tathandizani mumpose bushiriyo koma tikuthokozani inu abushiri simunapange phokoso monga amene amapangira anthu ena ayi Ndipo anthu ena, akanakhala anthu ena bwezi pano ataika convoy yochoka kuno ku Lilongwe kukafika ku Salima kuti anthu akumeneko akaziwe kuti anthu athandizidwa koma iyayi tikuthokozeni a Bushiri komanso tipemphe amene mukulankhulalankhula kunena kuti aye mwana uja amaba amuchita bwino amene ujatu ndi mwana wang'ono ndipo achita bwino kuwamanga amene amammenyawo chifukwa anthu aja anatengera lamulo mmanja mwawo Sanayenere kummenya mwana wamng'ono ngati amene uja. Akanamtenga mwana uja kupita naye kwa makolo ache, mwana uja kupita naye ku police. Inde kuba sikwabwino. Tiyenera tizialangiza ana. Koma zikuyenera zipereke phunziro kwa inu andale kunena kuti mchitidwe okuba chimanga wachuluka. Iyi ndi sign, a danger warning sign, yokuuzani kuti zinthu ku Malawi sizili bwino. Bon Kalindo, the DC.